aha m bụ Wada Juliet Chidimma Anike abụ m onye Akpugo nke dị n'okpuru ọchịchị Nkanu West n'Enugu steeti ihe m na-adị na-eme wee meta ya ọfụma bụ dịka ịgụ akwụkwọ ọ na-abụrụ m hụ ebe a na-agụ akwụkwọ ọ na-amasị m isonye wee gụọ ya gụta ya ọfụma ihe ịbụọ m na-alikekwa isonye n'ime bụ ịgba ọsọ m hụ ebe a na-eme emume mmemme ịgba ọsọ ihe a na-akpọ ya n'oyibo bụ running competition ana m adị esonye n'ịgba ọsọ ahụ and m na-agba ya m gbata ihe nke a bụ ịmụzi ihe naabọ m na-eme wee mete ya ọfụma ihe m ghọtara dịka culture bụ omenala omenala ndị na ụdị ha si eme ya dịka na omenala ndị Igbo anyị na omenala ndị Yoruba abụghị ofu and otu aka ahụ ọ bụghị omenala ndị Yoruba na-eme ka ndị Hausa na-eme ya mere na nkụ dị na mba na-esiri mba nri na omenala bụ otu ndị mmadụ si ebi ndụ otu ha si eke ekike otu ha si eme mmemme iri nri ha ma ihe ndị ọzọ dịgasị na ya ndewo Yes, from what I know so far, I think this, uh, rediscovering and promoting our culture can help to organize and better our society. ihe m nwere ikwu na Igbo cultural practice bụ na enwere nke ọma ya nwere nke na-adịrọ mma ya nke na-adịrọ mma ya dị na ya bụ ibe nwaanyị ugwu ndị be anyị kwenyere na ibe nwaanyị ugwu ga-eme ka nwaanyị ahụ ghara ịgba n'ezi ka ọ bụrụ ezigbo nwaanyị bụrụ eh, ihe a na-akpọ eh, wife material ọ ma na-elegara nwoke ọzọ anya na iro nwaanyị na o nwere di n'ụlọ maọbụ imewe ihe a na-akpọ ịgba ashawo mgbe ọ ka bụ nwa agbọghọbịa m chọrọ ka a kwụsị dịka omenala ndị Igbo anyị bụ anaghị ekenye nwaanyị ihe ka esi ekenye nwoke ihe a bịa n'ala Igbo a bịa ike ana a ma ekenye nwaanyị ana so ọ ga-amasị m na m na-etinye ya anya ma mekwa ka ọ kwụsị nke ịbụọ m na-adụta aka bụ ọ na-abụrụ nwaanyị na-amụrọ nwa nwoke di ya nwụọ na ezinụlọ ya anara oke ya dịka nwunye anụtara n'ezinụlọ ahụ maka gịnị ọ mụghị nwa nwoke na o nwere onye obodo m na ọnwa ole ma ole gara aga nwụrụ ọ mụrụ ụmụ nwaanyị ise mana o nweghị nwa nwoke nọ na ya nwoke a nwụọ kama a ga-eni ya ebe kwesịrị ini ya enighị ya emeghịkwanụ maka na ọ mụtatụrụ chacha eburu ya gaa n'azụ ụlọ ebe ọhịa dị gaa nie ya ebe ahụ maka gịnị o nwerọ nwa nwoke ọ ga-amasịkwa m ma ọ bụrụ na akwụsị ihe dị otu ahụ daarụ ọ ga-amasị m ịmara ihe mere eji eme ya otu ahụ n'ala Igbo nke mbụ ibe nwaanyị ugwu ihe mere eji mee ya ka ọ dị nke ịbụa anaghị ekenye nwaanyị oke n'ezinụlọ be nna ya nke ịtọ nwaanyị mụrụ jere ije di mụọ ụmụaka ụmụ nwaanyị ọ mụtaghị nwoke di ya nwụọ anara ya oke nke ruru di ya dịka ihe m kwuru the issue and the behavior m chọrọ ka emetụ aka ka o wee nyere anyị aka na na omenala anyị na ala Igbo anyị bụ sị anapụzina ụmụ nwanyị di ha nwụrụ ihe ha n'ike sị hapụ ha ka ha keta oke dịka nwaanyị bịara ije di n'ezinụlọ ebe ha bịara di na ya ọzọkwa bụ ihe gbasara ibe ugwu n'ala Igbo ibe nwaanyị ugwu amara m na ihe na ha anaghị eme ya maka maka maka iwe ha na-eme ya out of ignorance maka na ọ bụrụ na ha na tinye ya anya ọ bụrụ na etinye ya anya ọfụma afụ na echiche ahụ ha chere na nwaanyị ebeghị nwaanyị ugwu nwaanyị agbaba n'ezi mewe ihe bụ na aghụghọ na-adịrọ mma ọ bụrụ na ele ya anya nekwazi ndị obodo ọzọ anya na-abụghị ndị Igbo anyị ahụkwa na ha anaghị ebe ugwu ana ọ bụghị ya bụ na ha na-agba n'iro maọbụ na ha anaghị agba n'iro nke ọzọkwa bụ ụmụ agbọghọbịa ụmụ nwaanyị amụrụ n'ezinụlọ enweghị otu si n'ezinụlọ dịka a na-eke ihe okike maọbụ na nna nwụọ anaghị ekenye nwaanyị ihe m ga-achọkwa ka ọ bụrụ na anyị tinye ya anya tinye ya ọnụ ka a ma ka a ga-ebido nyewe nwaanyị oke o kwesịrị ikete

to leave the place they will not want the women to be there why paying the bride price i think na asị na na nwaanyị ma onwe ya women supposed to be there why paying their fellow uh, women bride price thank you the eh, Igbo cultural value m like karịa bụ Igbo New Yam Festival emume iri ji n'ala Igbo ọ na-amasị m rie nne m na-adị na-agawa mmemme iri ji ọfụrụ na o ruo mgbe ahụ ndị be anyị na-esi- na-eji eri ya n'ụlọ ọ na-abụ e- nnukwu mmemme na be anyị na ala igbo anyị daalụ What I will tell the audience as a humble daughter I am and as Ada Igbo m bụ m ga-asị ndị audience ndị na-ege m ntị na ihe ndị a niile m kpọsara afa a na-eme n'ana Igbo anyị m hụrụ na ọ dịghị mma ka e tinye ya anya hụ na e mere amend ka e mewe nke e kwesịrị ime